Lerolitu tangodzuka ndi nkhani yachisoni makamakatu mzimayi amene mukumuona pa screen panupa. Ameneyitu dzina lake kuteroko ndi Dr Bobe ndipo iyeyu waphedwa ndachifwamba. Anthu akuba akupita kunyumba kwake ndipo pokambapo akunena kuti anapita ndi mifutinso kumeneko basitu mpakana apeze kuti amupha mzimayiyu imfa yosakhala bwino. Analitu munthu ofunikira, amagwira ntchito ngati dotolo ku chipatala china chachikulu mdziko muno kumakamba zoti chipatala chake ndi chitino nanga kuti kodi no anali dotolo ku department yanji nanga kodi chinachitika ndi chani kuti mmamawa wa leroli tipezeke zoti tikulandira nkhani ya chisoni ngati imeneyi nde tifotokoze motere kunena kuti ku chipatala cha Queen Elizabeth Hospital Kunalitu namwino wina yemweyo dzina lake kuteroko ndi Dr Victoria Bobe. Ameneyutu amagwira ntchito kumenekoko kuchipatalako ndipo amagwira ntchito ngati dotolo oyang'anira zokhuzana ndi gynaecology. Iyeyo ndi gynaecologist pachizungu mwedi pachichewa ndizoti tikhoza kumanena kuti dotolo amene amathandizira ku nkhani zokhuzana ndi mavuto amene amabwera kumalo obisika eti nde sitinganenebe kuti sikumakhala zimavuto ngati zimenezo zimakhalako ndipo anthu akukumana nazo zinthu ngati zimenezo namwino ameneyi amathandizira ndithu kumavuto amenewo komanso akunena kutitu Anaika chidwi chake chonse ndipo anali katakwetu sizoti anali munthu wamba ngakhale ku department imene anali munthu wona kuti amazitsata kwambiri. Anaika chidwi chakenso kwambiri kuthandizira amayi komanso ana. Chidwi chake chinali pamenepo kuti no apulumutsa miyoyo ya amayi komanso ana. Nde namwino ameneyu sizoti zinalinso zokhazo ayi akutitu amagwiranso amaphunzitsanso ku university ina amati Kamuzu ya. University of Health Sciences amathandizanso kumeneko analinso munthu ofunikira kwambiri nde dzulotu zikuoneka kuti no achifwamba akuba anapita ku nyumba yake kafikeni kumene kuja ndi mifuti nde sizinali bwino mmene zikumvekera mpaka anapezeka zonena kutitu kumene kuja mmene amachoka ndekuti amupha kamzimayi ameneyu kumpanga chipongwe zosayenda olo mpang'ono ngakhale anzake mmene akufotokozera kuti no ayayi imfa yake mmene wapangira na amv- amuvulaza kwambiri zas- zosakhala bwino mm. yayi ti- tinangomvakotu audio iyi imene inatumizidwa kaya anali aneba kaya anali iyeyo koma anatumiza mm, inf- ah, audio iyi asanaphedwe akutero taleni timve limodzi kenako tipitiriza nkhani kungomalizako ziwiri zitatu makamaka nkhani za chitetezo zetu tithandizeni kwa bobe kwalowa akuba kunyumba chonde kwa bobe kwa bobe kwalowa akuba kunyumba chonde chonde tithandizeni titha- chabwino mmene tamvera pamenepo ayi ndithu kunali tikupempha chithandizo mumadziwa zikakhala zoti zikuchitika mu neighborhood kwabwera akuba ndekutino akupanga ataki nyumba ina yake Eee koma kumakhalabe kukuwa kupempha mathandizo kuti athandizidwe and mukamva audio yo mukhoza kuona zonena kuti zikumvekatu ngati munthuyo anaziona kuti no kumenekoko sizili bwino ngati anali aneba kapena apo ngati anali iyeyo kutumiza audio imeneyo kutumiza kupempha thandizo mwina kaya kwa neighborhood group mwina mmatha kukhala ma whatsapp group amaneba eti nde kuti inalibe kuti kupempha zinthu sizinali pabwino iyayi either way kaya ndi aneba kaya anali ochokera mnyumba momwemo kupempha thandizo mmene zilili zikumveka kuti no zinali zoti sizinali bwino ayi zinthu zosakhala bwino tikafika apa timanena kuti no tizingopempherera kuti iwowa mzimu wawo uuse mumtendere eti zinthu ngati zimenezozo rip akawuse mumtendere koma zikuoneka kuti anali munthu ofunikira amene akukambira ngakhale anthu amene amagwira ntchito ku mbali ya ya zipatala za umoyo komanso poti amathandizira ku sukulu mmene tanenera ku kamuzu university of uh, health sciences amathandizira kumeneko kuphunzitsa ndipo anali katakwe kwambiri ndikuti dzikobe timakhala taluza koma tikambe apano Imfa ngati izizi ndi imfa zimenetu sizimayenera zibwere chonchi yayi. Pali imfa zina zake timakamba kuti izizi ndi imfa zachilengedwe eh. Munthuyi nde kuti basi mmene zinalili mwachitsanzo munthu ukuyenda nde chiphaliwali basi nthawi ya mvula ta ta ta ta kummenya munthu and paja kufa timati ah mwinatu zinthu zeti zachilengedwe ngati zimenezi. Nde pali imfa zina zomachita kupatsana ngati izizi zomachita kupangirana chonchi eh. and kupangirana kwake akuba basi kupita kumeneko osangopita kukaba bwanji chabwino ndikuwasiyira moyowo koma kuba nde kutinso ndikuwaphanso zosakhala bwino bwanji kwenikweni nde tizikamba kunena kuti izizi ndi zinthu zimenetu mwanjira ina yake zikhoza kumapewedwa eti eh, mwina tingonena kuti no pamene chitetezo chakhwimitsidwa Ndekuti neighborhood ikugwira ntchito, anyamata aja amathandizira kuteteza mudzi aja, osangoti iwo aja okhaso komanso police ndekuti ikugwira ntchito, atakhwimitsa chitetezo ma guy ngati amenewawa akagwidwa ndekuti azilandira zilango, apa ndipaja timabwerano ndi maganizo amakhala ngati ndioyipa koma timati no ma fanz ngati imeneyi tikaigwira tamapangani zimene zimachitika nthawi zina zake chakwere 23 uku eti. fans kuigwira map ya zekozomwe yangobutsidwa mwayiona eti osati kuti kuip- kuim- kulimbikitsa zoyipa iyayi Eh, the hope ndi zonena kuti no apolisi azigwira ntchito yawo komano zikamafika point ngati iyi zimapweteketsa mtima fans imangopezeka kuti kumaphedwa kumayatsidwa chifukwa chani tikapanga zonse timatumiza mantha Sizabwino zomwe zikuchitikazi apapa munthuyu nde kuti achibale ake aluza sitikudziwa family yake kapena mwina mwake ngati anali ndi ana oti anthu amene amamdalira iyeyu not even okhawo ngakhalenso kuchipatala komwe kunali ma patient amene amati akadapita kwa iye amadziwa kuti tikathandizidwa not only that ngakhalenso ku sukulu kumene amakaphunzitsako kukasiya luso lakelo amakasula nalo ana kuluza kwakukulutu kumeneko. Mwaona, imfa zonena kuti inatha kupewedwa komanso magaye akuba kodi inu zimakhala zili chani magaye ino ndi nthawi ya mvula tapitani mukapange rent maminda muzikalima mm. go do something that can help you osakupeza zimene mukufuna pa moyo wanu koma osati inu mpakanatu kudzera nde kuti kuononga moyo wa munthu wina That is wrong. Zimenezo ndi zinthu zolakwika. Ayi pepani kwa anthu amene aluza. Muli maganizo pa nkhani imeneyi? Ngati muli nawo aikeni mu comment section kuwaika molemekezanso maganizo a anzathu akutitu.